moni moni mwa mbuye wathu yesu khristu ndikulandireni ku utumiki wathu wa mkanthawi kochepaka mawu athu akuchokera m'buku la genesis genesis chapter 4 pamene pali nkhani ya kaini ndi abele genesis chapter 4 verse 1 ndipo mwamunayo anadziwa mkazi wache hava ndipo anatenga pakati nabala kaini ndipo anati Ndalandila munthu kwa Yehova. Ndipo anabalanso mpwace Abeli. Abeli anakhala mbusa wa nkhosa, koma Kaini anali wakulima nthaka. Ndipo panali atapita masiku, Kaini anatenga zipatso za nthaka, nsembe ya kwa Yehova. Ndiponso Abeli anatenga iyenso mwana woyamba wa nkhosa zace ndi mafuta omwe. Yehova ndipo anayang'anira Abeli ndi nsembe yake, koma sanayang'anira Kaini ndi nsembe yace. Kaini ndipo anakwiya kwambiri nigwa nkhope yace, ndipo Yehova anati kwa Kaini, Ukwiyiranji, yagweranji nkhope yako? Ukacita zabwino sudzalandiridwa kodi? Tawerenga m'buku la Genesis chapter 4 pamene akufotokoza za Kaini ndi Abele, ana awiri amenewa a Adamu ndi ana awiri amenewa kuti wamkulu anali kaini ndipo wamng'ono anali abele ndipo ana amenewa anali osiyana makhalidwe awo chifukwa kaini akuti ntchito imene amagwira amagwira ntchito ya mmunda amalima zinthu za mmunda anali mlimi wa mthaka pamene abele anali mulimi koma mulimi wa ziweto amaweta ziweto ndiye pakupita kwa nthawi pakupita kwa nthawi ndithu ndikukhulupira kuti ana amenewa anali ataphunzitsidwa ndi kuuzidwa nkhani za zinsembe kuti pakapita nthawi timakapereka nsembe kwa mulungu ndipo ndikukhulupira kuti anali ataphunzitsidwanso kuti kaperekedwe kake zimakhala bwanji ndondomeko yonse amayidziwa ndiye inakwana nthawi yoti anthu amenewa akapereke nsembe kwa mulungu wakumwamba ndiye mawu akufotokoza bwino kuti kaini monga mulimi wa mthaka anatenga zakumunda mwina anatenga maungu mwina anatenga maveve mwina anatenga ndithu mphonda napita nazo pa guwa la nsembe la mulungu kukapereka nsembe abele naye anatenga mwana wa nkhosa ndi mafuta ake napita kukapereka nsembe koma mawu akufotokoza bwino kuti pa nsembe ziwiri zinaperekedwa zimenezi mulungu wakumwamba analandira ndipo ananyadira ndi nsembe ya abele koma nsembe ya kaini ayi ndithu mulungu wakumwamba sanakondwere nayo pachifukwa ichi Kaini anakwiya kwambiri ndipo ananyansidwa mpaka nkhope yake inagwa. Zinaonetseratu, zinaonekeratu pa Kaini kuti sanakondwere, kuti Mulungu wakumwamba sanalandire nsembe yake. Ndiye Mulungu wakumwamba anamufunsa funso losangalatsa limene inu ndi ine tikufuna tigawane mkanthawi kochepaka. Funso limene Mulungu wakumwamba anafunsa Kaini linali lonena kuti, Yagweranji nkhope yako? Wakwiyiranji? Kodi utachita bwino sudzalandiridwa? kodi utachita bwino sudzalandiridwa nthawi yochepa imeneyi ndikufuna tililingalire funso limeneli mulungu wakumwamba akumufunsa kaini kuti kodi utachita bwino sudzalandiridwa akutanthauza kuti chani ndithu tikamawerenga baibulo ndikudzamva kufotokoza kwa mmene nkhani ya zinsembe imayenera kuchitidwira munthu amayenera kuti apereke nyama apereke nyama kukhala chani kukhala nsembe. Koma mmene anachitira Kaini pa kutenga zakumunda, zinthu za m'nthaka, zomera, osatenga nyama ayi, kunali kusemphana ndi mmene Mulungu wa Kumwamba ananenera pa nkhani za zinsembe. Ndiye Mulungu wa Kumwamba chifukwa cha kuchita kosemphana uku, Mulungu wa Kumwamba chifukwa cha kuchita kotsutsana uku, Mulungu wa Kumwamba chifukwa cha kuchita mosalingana ndi mmene zinayenera kuchitikira, nsembe ya Kaini Mulungu wa Kumwamba sanailandire. Ndiye atapanda kuilandira, Kaini anapezeka kuti wakwiya, sanakondwere. Ndiye Mulungu akuti, Iyayi, sindinalandire nsembe yako chifukwa choti sizili bwino, sindinalandire nsembe yako chifukwa choti sizili bwino, mwachita mosemphana ndi mmene zinayenera kukhalira. Ndiye Mulungu akunena kuti, ukachita bwino sudzalandiridwa. Kodi munjira ina munakatsatira ndondomeko yonse, munakachita mmene zikuyenera kukhalira, simunakalandiridwa kodi? Ilitu ndi funso lofunsidwa ngati kuti likufuna yankho komano yankho lake lili momwemo munjira ina akutanthauza kuti munakachita bwino munakalandiridwa koma poti simunachite bwino simunatani simunalandiridwa abale anga monga akhristu ndife anthu amene timakhulupirira mulungu wakumwamba akhristu ndife anthu amene timakhulupirira mawu a mulungu timapembedza bwanji mulungu wakumwamba Mapembedzedwe athu, timapembedza motani? Timapembedza malingana ndi Mau a Mulungu kapena malingana ndi maganizo athu? Timapembedza malingana ndi Mau a Mulungu kapena malingana ndi mmene tikumvera? Timapembedza malingana ndi Mau a Mulungu kapena malingana ndi mmene tazionera nthawi imeneyo? Mulungu wakumwamba anamkanira Kaini nati, Nsembe imeneyo sindilandira, simunachite bwino. koma chimene chikundidabwitsa ndi kaini ngakhale sanachite bwino anali nako kulimbika mtima mkati mwake ndikukhulupirira kuti nsembe iyi ndamaliza apapa mulungu wakumwamba ayilandira ndipo akuyenera kuitani kuyilandira koma ngakhale anavutika kunyamula zipatso zimenezi ngakhale anavutika kupanga madongosolo onse nafika pa guwa la nsembe naotcha nsembe Chifukwa cha kulakwitsaku, Mulungu wakumwamba nsembe sanalandire. Ngakhale Kaini ankakayembekezera kuti Mulungu wakumwamba alandirabe nsembeyo, ngakhale Kaini ankayembekezera kuti zikayenda zitha bwino, Mulungu wakumwamba sanalandire chifukwa cha cholakwikacho. Abale anga, funso ili Mulungu wakumwamba akuperekanso kwa inu ndi ine, kuti pa nthawi imene tikuchita mosemphana ndi mawu ake, pa nthawi imene tikuchita motsutsana ndi mawu ake, tisayembekezere kulandiridwa ndi Mulungu wakumwamba. Nthawi zina timamutenga Mulungu kukhala wachifundo kwambiri, timamutenga Mulungu kukhala wachikondi kwambiri, timamutenga Mulungu kukhala wachisoni kwambiri, kuti ngakhale tingaphophonyetse, adzatilandirabe. Koma iye ayi, monga anachitira kwa Kaini, ndi chimodzimodzinso kwa wina aliyense amene angaphophonye ndi kusachita bwino. Mawu a Mulungu tikuwadziwa chimene akufotokoza. Mawu a Mulungu akufotokoza bwino zonse zimene Mulungu wakumwamba amafuna. Koma ifeyo ambiri tasankha kuchita malingana ndi maganizo athu, kuchita malingana ndi mmene zinthu tikuzionera. funso ili likubweranso kwa ife tikachita bwino sitidzalandiridwa kodi mulungu wakumwamba ndi yemweyo dzana dzulo lero mpaka namawa ndipo sadzasintha pamene tangosokoneza tachita mosemphana ndi mawu ake tisayembekezere kulandiridwa tisanyengeke ndi kukhala ndi mzimu ndi mtima ngati umene unali mwa kaini onena kuti ngakhale nditalakwitsabe mulungu wakumwamba ngwachisoni ngwachifundo ndi mulungu wabwino sangafune kuti andikhumudwitse ayi achilandirabe ayi mulungu wake si ameneyo anamukanira kaini ndipo mulungu wake ndi yemweyo mulungu amapereka malamulo ake amapereka malangizo ake amapereka ndondomeko ya kachitidwe ka zinthu akufuna kuti zinthuzo zichitike malingana ndi ndondomekoyo pamene ife tasankha kuchita njira yathu mawu amene adapita kwa kaini amabweranso pakachitachita bwino pamene mulungu angatirani